ụtụtụ ọma ekene m ebe ọbụna ị na-anụ onu m ụbọchị tata afa m bụ ọnwọdịnị m Ngozi Chukwuka Fortune isiokwu anyị ga-enebanye anya tata bụ ihe gbasara ini ozu ya na akwamozu ini ozu bụ nye ọ bụ na Enuani niine sha ọ dị mkpa shinne adịwe jie n'egwu ka a si anabacha na amụwa nwa ọfụụ emewo mere ife niile dị na amụwa nwa ọfụụ obi anwụrị adị nọ ka o sikwa abụ na mmadụ tọsịa jeme enie wo ya o nikwama ya ka o jizikwa bụ na mmadụ na-ebi ụwa ọ na-ebi ya dịka na ofu mbọsị kwọta na ọ ga-anwụ maka na o nwọ onye bigideni ọnwụ bụ nye ọ bụ na ụgwọ ọ bụ na onye ọbụna ji dọ onye ọbụna ga-akwụzu ya bụ ụgwọ ya ka o ji bụ na Enuani niine sha adụ wo eji ihe gbasara akwamozu egwu egwu achọrọ m ka m ji ụbọchị tata n'isiokwu nke ụbọchị tata ọ bụ na enwere m ike gbazuo ka o si kwesị dịrị maka na ihe dị n'ime akwamozu eshike ka anyị nebanye anya ọhụma ọhụma na ihe gbasara akwamozu ka o si dị na mbụ ya na ihe ndị dị iche bịaga dị na kịta ihe ndị enu ọbịa n'oge weche gbasara akwamozu na ihe ndị enu ụka maka ọ bụ na wa na-ememezi akwamozu kịta a wee nene bụ onye wa akwa maọbụ onye ụka maọbụ onye ọlọ mmụọ ọ bụ na onye ụka dọ akwamozu a ga-aga n'ụdị dị iche ọ bụ na onye ọlọ mmụọ dọ akwamozu a ga-aga n'ụdị dị iche mana o nwekwa onye ndị ọ bụ na ọ bụ nwanyị eje ụka ya adị eje ụka a wee mezuori ihe ndị ọ akwamozu a ga-esi na mbido bido asụwa bụ ndị Enuani na ozu sime ezi ọyị agbafue anawa atọ n'ebo ya bụ ebo bụ nye akwa mmadụ bụ onye ọnwụ mana ka anebanye anya ka o si bido mmadụ nwụ enyụkwụmanya maka na asụwa na adụwa akwụla ọtọ anwụ enyụkwụmanya mm, ndị nọchimene ndị bụ ụmụnne ihe izizi wa ga-ebu ụzọ mee bụ edokwamewa esetịawa dokwamesịa ka ọ ga-esi nọ maka na ọ jụọ oyi olike kpụa gị ọmakwezi dokwame mana ewe dokwame setisie ka a ga-esi seti ya akpọcha wee ndị bụ ụmụnne akọa wa ntutu edokwame wa tupu a ga-eji zipụ ozi ama akwakwa akwa bụ a na-eme ihe ndị dị maka ọ dị ka nwụrụ ya bụ a ma ewele eketa na asụ nwa mmadụ maka na ada akpọ onye afa na ọ nwụge wee lue na ndị mmụọ na-enene wee na ọ nwụge enyụkwụmanya na-asụ anwụwa ndị nọchimene bụ ụmụnne edokwama maka na dịka ka m si kọwa n'oge izizi asụ wee n'ozu si mee ndị oyi agbafue ụfọdụ ebo ụfọdụ ndị mụọ ya ka o ji na mmadụ na-ebi ndụ ọba na-ebie na-eloshe ndị bụ ụmụnne ya maka na ebo nwa ya na ndị bụ ụmụnne ya nwụrụ nwunye onye ọ na-asụ nwụ mmezi nke ọkpala we na ezinụnọ abịa zipụ ozi jee ndị mụ na ya bụ ebo na-asụ anwụkọ nwanne we o na ụmụnne we ka ọ dị ya wee biko wee gbarị bịame ebo agbasa na mkpu ebo abịame wee lue nke o wee bịa ọba yewe

ebo dị n'ụnọ be bulu eje be diọkpa tupu a ga-eji mmemme nye ndị dị m agba ọnwụ ọ bụ na onye na-ifekwu n'inye ni onye na-asụ anwụ aga ile ka nwa ọnwụ ekwesịna m ikwu na ọ nwụge ọ bụ na onye na-asụ anwụ na diọkpa ebo dọ ebupụ wa ọfọ ebo jee na ebe ewe akpọ ụnọ ya bụ ụnọ nọchimebe wee ga-ebutọ gada ọfọ ka ọbụbọ ọga ọ ga-enwe ori wee butọ ya bụ ọfọ mana ama ebusikwa ya bụ ọfọ bụ ya sokọ na wee lue na ekwu ewe na ọ nwụge na okenye eweri oluzi n'isi ọkpụkpụ mmezuzie nye ndị wee mewe ji eri diọkpa ebue ọfọ na-abịa mana ka anyị gbazie ka o si dị dịka na onye a kwụ na-asụ adịna na-asụ anwụ a ụmụnna agbakọme e wee bịa ezie wee ndị ọga asaa wee ndị ga-eje na enene eje wee nene ihe na e wee jekọ enene dị mkpa ọ dị ashị mala a wee bu ụzọ nenegide bụ ashụ ezukwa oke ndị ọ ga-enene wee nenesi enene bụ ashụ ezukwa oke eyi ewe ọgwụ ọ dị dịka egwuregwu ọ dịka na-ejiwe egwu egwu mana ọ bụ na egwu na mbụ ụbụlụ si dị ee omume mepụcha ụbụlụ wakpo eze nwu si dị asụ onye onwe ike agwọ kele ndị nwere ikede ya kwa achọkwa ya nwa nyere bụ ọga alụ ọga nwa na ndị otu e ya achị abịa wekwa ebo na-eyeghekwa ụwa ọgwụ na-eneneghe we nwere we na-achụ adị na na ojisie ike asụ ewe ya achị a wee jelu ijeni ugboro atọ nke ịkpa anọzi wee bịazịa zie ewe na enwezi na ewe ike o na-eyi ejughị ewe ọgwụ afọ na okelene na ọ dịka ọ kawanye njọ akawanye mbọ ka wa ga-anọzi sapụ ọnụ na okenye anwụrị wee kwuzie na okenye anwụrị nyeni bụ nke mmadụ ga-enwezi ike sapụ ọnụ si na na ọ nwụnị o akwa adị ebidozie mbọ ka wa ga-anọ nwe ike kwa akwa ọ bụ na onwe ya akwa akwa wee hụ anya mmiri n'anya tupu a ga-eji meme ihe ndị we ememe ọwa nwere ike doo ya ọcha ya bụ adị wa akwa akwa wee lue na e memezue we nye ndị na mgba ọnwụ wee yesizi ọgwụ n'iyi ọgwụ agwọkele na asụ na okenye anwụrị onye ọbụla akwamezi akwa ndị ga-akwa akwa akwame nwaada akwame ya bụ kịtanịzi ka ndị ga-abịazi ịgba mkpu ga-ebuchemezi mmanya ịgba mkpu ahụ bụ na okenye awa agwaghị ndị ọgọ a na-asụ adị na ọgọ ụlọ ebushewe mmanya ịgba mkpu ọkpala ụlọ ọ bụ na okei nwụnị ọ bụ oke ọ bụ okpoho nwa ọkpalazi ga-eje wesheni we ofu ewu onye enyi ewu ya na ofu ọkpa wee ga-eji meme ihe gbasara ya bụ ini ozu ini ozu na nje ka agbanyere osokezi ọ bụ na nye nga just na ọtụbepụ ọ bụ na nye nga apụcha na ọna etụbepụ ihe gbasara na akwamozu susoshi nne ihe gbasara na akwamozu ewe gbame ebe one na one mmadụ kọcha ya ma ebe one ọ nọchi ebe one o si bi enu ga-agbakọme bịa nye mana nke m ekwugede kịtanị bụ wee ga-esi dọnyegado ya ọnanị maka na eme ekwu ọnwụ dịka ne nye ndị oyibo memepụcha wa edome ndị nwụrị wee na-enegwame ndị nwụrị anya adịka apụanị mana kịtanị ọ pụaghị enwụ adọwa ịbọ o mesịzịa mbọsị wee ga-ememe nye gbasa na akwamozu wee ga-ebido nye gbasa n'iyi ọgwụ mana ka o si dị na mbụ ọ bụ na o nwere ebe edome mmadụ ọ bụ na akpati ya dịda na weji eni ozu ọ dịbụ ndị jeteghị n'ime ndị orinzere weji akpati eni na mbụ nwa mmadụ nyụkwụ m anya nọ ememesịa wee iyi ọgwụ na ọkpala ewechi onye enye ewu na ọkpa ewe wee jee n'ebe edome ikenga ọ bụ na oke ido ike niile oke niile bụ ọlọmmọ na ikenga eje we n'ebe ikenga anwụọ dị egbu we ewu egbu we ọkpa eweri we ọbara atụkwụsị na ikenga anwụọ na nye nikwa ewechekwa wee jiri eri enwụnye na ofeghe abụ we rizie ya achije gwa ndị ebo na-ememeghekwa we nye kwesịrị imeme abụ esi wee wee gbuo ya bụ ewu gbuo ya bụ ọkụkọ ya ka eji meme akwamozu echie wee ga-adọnye ya n'ala ọ bụ na ụbọchị onye ọnwụ wee ga-eni maka adị we eji ụbọchị akwụ abụọ wee na mezia nke ọchị echi echi ndị ọ gara ememeghe ya bụ ewu na ọkụkọ ebidozie wee nwe kpọ akwamozu Ihe ndị kachasị mkpa n'ime ihe ndị izizi we ga-ebu ụzọ meme n'ụtụtụ ọ bụ ihe gbasara igwu ini maka ndị ebo nenesia nke ọ bụ na okenye ọ bụ okei ọ bụ okpo wee nenesia nke ọhụ na okenye eweri enene we ebe o si dịarị gbadaa ebe o si dịarị gbadaa nke ọ wee ga-esizi wepụsha ya ga-abụ diọkpa ga-achịrị wee meme ya bụ akwamozu mana ọ bụ na onye abaghị ike na ọ bụzi n'ikolo na ọ baghị ike elugwo ike shapụsha ike ya anọ ụfọdụ ebo eme nọ ga-anọ anyway wee ga-anọ meme ihe gbasara ya bụ akwamozu maka na ekweriwe na ebe a echaghị ike na omega ike adịwe n'ezi ọgbọ mana ọ bụ na onye nọrị n'ikolo diọkpa chiwe ka ọ bụ na diọkpa cha ndị chiniwe bịa nene ya bụ ozu bịa nene ya bụ onye ashụ anwụ tupu a ga-eji si na okenye eweri wee nenesia ana we sizi ebe onye nwụrị si dịarị gbadaa ga-achịzi wee meme ihe gbasara ya bụ akwamozu sizi ebe onye ya nwa nọ ọshaa ike anọ ọzọ ga-abụ ka ọ bụrụ na ya nwa bụrụ diọkpa onwụkwụ ike atọ sokọ na abụghị na ọ bụ ọshaa ga-achị ndị ikolo je gwuo ini lochekwo ofu nye dị mkpa shinne mgbaghebeni adịwa akwa akwa tupu e ga-eji sapụ ọnụ sị na okenye weri wee kwụsịzịa na okenye weri tupu akwa akwa ga-eji kwama akwa na nwata marịka akwa na-ewe bu ozu agafe nke kponabị adịwa egwutu ini ka o sikwa dị na mbụ ma agbakwanye na ọ bụ n'enu ndị ọbịa n'oge n'enu ọbịa n'oge na anyị nọdụ nwa kịtanị egwutu ini ọ chagide ncha dị n'ime adịwa egwutu ini ka ozu na-eche awa ahụgide ozu nene ozu tupu e ga-eji gwu na ini wee gwumezie ini nke ọ bụ ndị ikolo kpọkwa ya na ọ na-ekwu na ee mkpọrọgwụ agbachie ụzọ abịa wee bee n'iwe mkpọrọgwụ na mbazu wee okpue nkọ abịa wee yewe ego wee mụcha ewee were nwụcha ego wee ga-eji ihe kee n'ime onwe wee bụ ndị gwu ya bụ ini ebe ụmụ mmadụ wee sikwa achọkwa ndị egwu na ini adịwa esikwa ilo eweche mmadụ abịa egwu ini n'ụlọ adịwa esi ebe ọzọ ekpoche ndị mmadụ abịa egwu ini wee ga-eni mmadụ n'enu anị niile be nji ama atụnị be nji ebulu okwu ọhụma ọhụma maka na ebe ebiga ọwachi bụ obodo nsi bịa bụ bulukwu adịwa egwutu ini ya na n'ebo mmadụ si bịa wee gwu na ini adịwa esi ebe ọzọ ekpoche ndị mmadụ na ndị mmadụ akọkezi n'ebo nke nnukwu wee jee ebe ọzọ jee kpoche ndị mmadụ ka ọ bụ na eyo na wee sekezi okwu ya achọ na nye gbasara wee ije kpoche ndị mmadụ n'ebe ọzọ bịa gwuo ini n'ebe ọzọ adịwa eme ebo mmadụ akwa ebo mmadụ enie ya wee na-egwuzi ini nkọ ndị diọkpa nwa ọdọnọnị wee tie akwa ya bụ ndị ụmụ ozu ndị bụ ndị ime ụlọ wee na-eti akwa ihe dị mkpa shinne gbasa n'okwu iti akwa na bụ na iti akwa kwa ya na-amarị ndị ya na mmadụ shi ndị ya na mmadụ bụ ebo ndị bụdị ndị ụka eti akwa nkwulu ebe ọnị Nloche na ma agwa eke ndị bụ ndị ụka si eti akwa gosi na ndị ụka wee bụ ndị ọlọ mmụọ etiezikwa akwa ya bụ ihe gbasara n'iti akwa bụ ihe ọ bụ na ọdịnanị ọ bụ na ndị ụka na ndị ọlọ mmụọ nebanye anya ba na-eme na-emechi anya maka na ahụ na wa ajọ nye dị n'ime akwa izizi wee bu ụzọ adọye mmadụ ma ọ bụ na onye ọ bụ oke bụ akwa nke ọkpala akwa ọkwa akpọ ntụla ọ ga-abụ ibe atọ akwa ọkpala nwa ọ ga-abụrịrị ibe atọ ya kwa ga adọ ya wee fụma wee fụma esizi ozu nke ọ bụ na enu kịta ndọ adọwaye akpati wee dọnyezie na akpati nke etiemezie wa akwa ụfọdụ oge amaji ewe ya bụ akwa wee fime isi akwa ọzọ wee ga-etiezi bụ etisịa nke ọkpala bụ akwa nwunye ya kwa e ga-eti ya n'ukwu ukwu kwa e ga-eti akwa nwunye akwa ndị bụ ụmụnne ya na akọchara ọ bụ na onye ụka dọ etiewe akwa ndị niile ọ mụ na mmiri chukwu nwa niile ga-atụgbama aka gosi ofu akwa etiewe wee tieberizi akwa nke ni nwa na akpati ejume wee tie esepụwa wee tie esepụwa wee detụ a n'ime i- akpati esepụwa akwa ndị ọwa esepụ nkọ wee ga-emesị lee ka ọ bụ dome wee kwụọ ụgwọ ndị wee ji meme ihe gbasara ya bụ akwamozu ọ bụ na onye ụka dọ ejeme we ụka ebu wee je ụka wee memesịzia nye omeme n'ụlọ ụka nụazị adọe we ozu n'anị wee dọezi ozu n'anị nke abụọ ebidozie nye a kpọ akwamozu ihe ndị na wee mee nkọ ya bụ ndị ụka na-emezi nkọ n'ụzi anụ onwe onye eme asụ wee achọrọ m ịsụ oyibo asụwa na-ewe ni ozu ekpo na-abị anyị dị ni ozu ekpo na-abị ozu wee dọọ n'anị wee dọọ esizi ya n'anị abụọ ebido nye gbasara akwamozu na mmadụ gbawa anị dọọ ozu dọọ n'ime abụ na akwamozu akwamozu dị iche nene mmadụ igwu anị dọọ ozu dọọ n'ime ndị dị nwa na-ego imeme nye gbasana akwamozu maka na ọ dị ngala ọnụ shinne ga-enwe ike meme nke na nkwu nke izizi na nkwu ọnwa wee dọọ ya n'anị anatọwa ụfọdụ ụlọ ike natọzi aname ụfọdụ oge olue mgbe asha oshu eshi eshi na-ewebịa nie ya bụ onye nwụrụ ọnwa mezia wa afa abịa wee mememe mana ma ị bụ onye ụka ya ị bụ onye ọlọ mmụọ ya ndị enuani niile eni ozu banikwama onye ọ na-aba analue mmụọ maka na ka m si kọwa na-enye ndị mmemme pụchara mbụ na ndị Enuani kweri na mmadụ nwụrụ obisi ajeme ọba anụ achị echi ụwa ọzọ ya bụ kwa esi kwa kwa esi nie ga-eme e, e, bụ na ọnụ achị echi ụwa bụ ọ ga-eme ọhụma bụ ọ ma eme ọhụma bụ ọdụ nọkwọ na anị mmụọ bụ ọ ga na-emekwo ndị nọ ọhụma ndị Enuani kweri na mmadụ nwụrụ ọ bụ n'ebe ọ ka ike ejebere ndị nwụrụ ka ike ka dị karịa ndị dị ndụ maka na e nwe ike nọ anị ya mmụọ mee mmadụ nye na anị ya ndị dị ndụ ya bụ wee dọnyesị ozu na anị nkọ nkọ ndị ụka ememe ikpewe ekpele a na-eme e wee dọnyesịzi ọ na anị nke nị agba ebidozie nye a kpọ akwamozu a ma ewepụcha n'ọnya oge gbaa nye niile shadị na ya bụ akwamozu ka ọ mee na yo bụ onye ekirini m ga-awọcha daalụ ka i si nwee ike soo anyị na nke tata ma rịọkwa ka ị gba mbọ soo anyị na nke ọzọ anyị ga-emepụcha ka anyị wee kọwaa nye gbasazịnị akwamozu maka nye izi nkọwa ọnwa bụ ka mmadụ ga-esi achụ ga-esi nwa mmadụ ebu abịa nene agba awa na okenye weri ememe wee nye ndị wa kwesị imeme na egbuwa ewu na ọkpa atụ na agbawa awa na adọwaye mana nye gbasazi na akwamozu ịpụ n'ozu ya na ịdọbe mmadụ aka n'ụnọ a ma ewepụchakwa oge ọzọ ka anyị wee kwue ọ bụrụ na ewepụchara m oge na enwere m efe kwue a ma edepụcha ya n'akwụkwọ mana ọ dị mkpa na anyị nebanye anya n'ime ọhụma ọhụma ka ọ mee na yo bụ onye ekirini m ị ga-enwe ike wọcha ebe anyị si je na ebe anyị nọ kịta nwekwa ajọ nye ndị mmụọ na-eme gị ka ọ bụ wee mefie gị ị ga-enwe ike jee mezi ya emezi ya maka na nye dị mma na ada egbue ebe a marịrị agwawa ya bụ wee chọkwụkwa egwu ahụ maka na izizi ntị mkpọ eso ozu ana n'ini daalụ na chukwu ya gọzie unu ihe ndị na-eme mepụcha aka ị ga-enwe ike enye m bụ i kirisịa ezipụ aka ya dịdị mmadụ nene na onwe onye dị n'ọnị ka ọ marị
Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. See you in our next video.